zomwe zinachitika ku Zomba. Kumenekotu wapolisi anakwiya ndi kupitano ku maofesi a mec kukapanga demand kunena kuti ampatse ndalama zake, ndalama zimene anazigwirira ntchito nthawi ya chisankho. Apo ayi ndiye kuti alandako zinthu kumeneko. Kumene kuja kupezeka yayi kulephera anangozulatu kompyuta munthu kunyamula ndikupita nayo kompyuta imeneyi pokhapokha mudzabweze zanga mpameneno chani ndidzakupatseni kompyuta imeneyi eh kunavutatu kwambiri kukwekwesana iyayi tikambirane ati palibe zimenezo pamene mpaka na polisi ena anabwera pamenepopo kuzalowerera kuti eh tifotokoze motere nkhani imeneyi kuti tiyitsatire bwinobwino ku zomba kuli wapolisi wina yemwe amatchedwa kunena kutino sub inspector teddy jumbe a teddy jumbe iwowa ngati wapolisi anapangidwa deployed nthawi ija ya chisankho kuti akayang'anire chisankho mu limodzi la madera a mu dziko lino malinga ndi mmene zimayendera kukapereka chitetezo kumene kuja mkuluyu anakagwira ntchito mu september muja ndikumadikirano kunena kuti ndalama zake zituluka chani mwina zituluka mu october sizinatuluke apa mpakana talowa november chochitika nchani ndalama ameki simukutulutsa vuto ndi chani tagwira ntchito simutipatsa malipiro ndiye mkulu ameneyu wakhala akuvutitsa kumeneko ndalama zangazo ndikutani ndikuzifuna sitingagwire ntchito ya ulere yani takupatsani nthawi yokwanira kuti kuti mwina mwake mupange mulongosole zinthu simukupanga ndiye anapitano ku maofesi a meki ku zomba komweko nanga si meki ija ndikuti kuyenera kukhalabe ndi maofesi m'maboma osiyanasiyana ndiye anapita ku meki ya ku zomba kumene kukafika kumene kuja kunalibenso zokambirana ndikungofuna mundipatse ndalama zanga apo ayi ndekuti panopa sitisiyanapo bwino ya ndekuja kunali iyayi tadikirani kaye tiyese kukambirana motere ali iyayi ndalama zanga ndikuzifuna sindingagwire ntchito ndikumangodikira nthawi yonseyi mapeto ake kupezeka kuti ndalama zija mwinanso zinatuluka inu mwaziponderera kwina kwake ndalama zija ine osatani osadzazilandiranso zimenezo ayi ndikufuna ndalama zanga ndetu jumbe ameneyi tedi jumbe anavutana nawo anthu kumene kuja kuvutana nawo makomishonala tipanga bwanji anati ah simukundipatsa ndalama eh awapa ndiye ndikutani ndikuzula kompyuta zulanitu kompyuta pamene paja inyamuleni ndikupita nayo basi imeneyi eh awapa ndikainyamula chonchi ndiye kuti kuti ndidzayibweze kompyuta imeneyi inuyo mukuyenera mudzandipase zanga mukadzandipasa zanga kompyuta imeneyi mudzatani mudzatenga nde mudziwe zoti makompyuta aku MEC kuti amakhala ali ndekuti ndi madetail osiyanasiyana maina a anthu chani chani zakaundula za vote imene zinayendera mu database chani zonsezo ndekuti zikakhala zili m'manja mwake pamenepo wailanda kompyuta ija iyayi chani chani ndikuti kulimbana pamene paja ayi kompyuta ayitu sindikuyibweza kompyuta iyi pokhapokha inuyo ndalama zanga mutani mundipatse. Zomwe ndikufuna si zambiri, zanga zimene tidawerengerana ntchito imene ndinakagwira malinga ndi mgwirizano. Ndipatseni ndalama zanga, ndakupatsani nthawi yotani yotalika kwambiri, simukulongosola. Basi kunyamula kompyuta ija. Mpamene kunapezeka nkhani ija, anati apa ndiye ivuta kwambiri. Uyu akanyamuka ndi kompyuta kumapita tisa- asananyamuke kuimbira foni a DC akumeneko a Lenghard Chavula. DC wakuchani waku Zomba ameneyo. Napezeka zonoti no a Chavula atayimva nkhani kuimbira foni ku polisi. Akuluakulu kumeneko ti munthu wanutu uku Teddy Chavula sub inspector wapita ku MEC akuvuta akufuna ndalama zake nde mpakana kumeneku kuli mapokoso mpaka walandako kompyuta tathamangani kumene kuja pamene no apolisi anatumizidwa kumene kuja anzake kuthamanga kukafika kumene kuja kukhire ah bwana yeah. bro take it easy tikudziwa zonoti no ndalama sizinatuluke ndikuti nafenso sizinatulukire ndi tonsefe komano take it easy eh? cool down kaye eh? Ta- ta- tapumani kaye dekhani kaye tikambirane kompyuta iyayi isiye so pamene adadzatero amulanda kompyuta ija ndikuyisiya kumene kuja ndikunyamula wautali m'galimoto kumapita naye aya zitavuta kumene kuja akambirana anakuonera kuti napapa aona kuti chitsogolo chake chikhala motani kachitsogolo chake nchonoti amulange kaya sub inspector Teddy Jumbe kachitsogolo chake akatanthauza chani koma kuti chitsogo- chitsogolo cha nkhani aona kuti chikhala motani kapena mwina kumthandiza kuti alandire ndalama zake Komano ndi funso limodzi pano, kodi zimene wapanga Sub Inspector Ted Jumbe walakwitsa? Waphwanya lamulo lina lililonse? Ine ndikuona ngati mkulu ameneyi sanalakwitse. Amangofuna ndalama zake zimene anagwirira ntchito, osati kukaba kapena kukazunguza, sanamenyeko munthu, ndalama zanga ndipatseni mukulephera ndipatsa ndalama eti nde tipange zonena kuti ndikukakamizeni kuti mundipatse ndalama nde nditenga kompyutayi ngati no chikole inu mukadzandipasa ndalama ine ndizatani ndizakubwezerani kompyuta sananena kuti ndikatenga kompyuta ndikayigulitsa ayi komanso munthu ameneyi ndalamazo tikuti anachita kugwirira ntchito yekha chikuchitika ndi chani ku MEC-ko ndikukhulupirira zonena kuti ndi apolisi ambiri ndi maofesala ena osiyana-siyana amene ndalama zawo sizinatuluke tidzifunse kuti kodi ndalamazo ndi zoona kuti kuboma kulibe kapena ndalamazo zinatuluka koma zitatuluka ena ake anazikhalirira chifukwa ndiye kuti zimathanso kumakhala choncho ndiye akakhala anthu ake ogonagona pamziko ndalama zija zabwera kungowadulirako pang'ono kuwapatsa ndalama zinazo azitenga basi kuzidya sizikuyenera ziziyenda choncho anthu anagwira ntchito yawo anatumikira dziko ntchito imene ijayi anakapereka chitetezo kanali mamonita ake anali machani chani chani chani malinga ndi mgwirizano ndalama zawo akuyenera apatsidwe osati azichitanso kumavutikira ndalama anazigwirira ntchito azivutikira miyezi ikupita tsopano kompano tikhala tikuyiwala za chisankhozi Tikaiwalaiwala ndiye kuti zinthu zija zabwerereka. Ndalama zija ena ake akala- akalemererapo sizikuyenera ziziyenda choncho. Ndiye ku MEC-ko department imene imayang'ana zokhudzana ndi kupereka ndalama kwa magayi amenewa apaseni ndalama zawo anthu samapanga choncho yayi. Boma linakupasani ndalama nthawi imene ija ndalama izi mukufunikira mugwiritse ntchito chisankho ndalama zingati mwakuti mwakuti ndalama zanu izi ndalama zinaperekedwa. Ngati sizikukwanira pitaninso ku boma mukapemphe. Apatu pali ma shortage awa ndi awa ndi awa ndi awa anthu apasidwe ndalama zawo chifukwatu anthu akamafika malevel amenewa ndi chifukwa chonena kuti mavuto ndiye kuti akuchulukirachulukirabe kuona zingongole zimene ali zimakatapira nanga ana ku sukulu chakudya chani ma school fees angalole zonsezo zoti pali ndalama yanga pakuti pakuti koma sakundipatsa ndiye ndipanga bwanji ndingopita kumene kuja Ine ndikuona ngati mkulu ameneyitu sanalakwitse ndipo pasakhale zomupatsa chilango iyayi. Kumeneko ndi kulakwitsa osayerekeza kumupatsa chilango china chilichonse palibe lamulo limene waphwanya mkulu ameneyiyi. Amakangofuna ndalama zake. Ngati kungakhale chitsogolo cha nkhaniyi ndi kungomuthandizira kuti ndalama zakezo zituluke basi. chifukwa mwampatsa ndalama zake sazapitakonso kumeneko koma mwadziwa kuti mwalephera kumpatsa ndalama zake ndikuwuzani mkulu amene azapita ngati analimba teyo kupita azapitakonso kumeneko azakatenga ndithu china chake mpaka na ndalama zake zitani zibwezedwe ndipo ase iweyo sub inspector teddy jumbe sunalakwitse yayi stand for your money you worked for it sukapempha ayi ndalama zo unagwirira ntchito inu mukuiona bwanji nkhani imeneyi ngati muli ndi maganizo ayikeni mu comment section koma kuwayika molemekezanso maganizo anzathu kwa amene sitinapange subscribe tete tipangeni subscribe ku channel ya malawi trends tv kuti nkhani zomwe tabweretsa pano zikufikani mosavuta akuti